ala fo ka waleɲuman dɔn ka ala tanu ka dɛmɛ ɲini ala fɛ an ka baara daminɛ na a n'a laban na ala min ko a ka kuranɛ sanumanba in kɔnɔ ko an ka muso furu muso min mana an diya musow la fila fila saba saba na naani ko n'an siranna k'an tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka kelen ta walama o kɔfɛ i mana jɔn muso min sɔrɔ kɔfɛ an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ a ko kɛ muhamadu kan salalahu alayhi wasalam min cira hinɛ kama danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini a so denkɛ sanumanw fana fɛ a ka hinɛ k'olu kan ani maa o maa tugul'u la ni ɲuman ye fo ka se alima dɔ don ma mm. o la n badenw bi jumasuba in na an bɛ fɔlɔ ka lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo ka bonya sigi an ka bonyatigiw ma n'o de ye an masaw ye ani an karamɔgɔw ka dugubo n'an k'an bɛ bonya sigi an ka bonyatigiw ma an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ kɔ sherifo usman madani hayidara sijan ani kɛnɛya yarabi ala k'o di an n'a ma a bɛ min fɛ ala k'o kɛ an n'a ye a tɛ min fɛ ala k'o cɛ janya an n'a la bi an bɛ le 10 juin na 2021 an ka laadala laseli de don radio bɛta fɔ la an b'an ka walanda kɔrɔman de kan an kun bɛ furu kitabu de walawala la n'o de suratu tafakuru fili iba fili fili zawaji an kun b'o walawalali de la bi an ka walanda bɛ yɔrɔ jumɛn an ka walanda bɛ furu yɛrɛ de kan sabu an ye muso o walandaw di silamɛya ye muso minɛ cogo min muso yɛrɛ bonya jumɛn bɛ muso la an y'o bɛɛ di ka tila tuguni bi furu yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye taarifu nika furu yɛrɛ ye jumɛn ye bi walanda y'o ye yarabi faamuko ɲuman ala k'o di ne ni aw ma n'a faamuna minnu bɛ kɛ a kɔfɛ yarabi ala ka barika don la o la n badenw furu yɛrɛ ye jumɛn ye n'i ye fikutigiw lajɛ ani dɔnnibaw u b'a fɔ furu ma arabukan na ni o ye zawaj o ye jumɛn ye ad-dammu wal jam'u wat tadakhulu shar'an taarifu yɛrɛ de ye ad-dammu fɛn dɔ fara fɛn dɔ kan wala fɛn dɔ ka jɛ

furu sirila k'a fɔ furu dagara ko kumana a bɛ dagali kɛ furuɲɔgɔn fila bɛɛ ye u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka damu ta ni ɲɔgɔn ye aw ka hakɛ to mun kɔfɛ wa takwinu usratan soliha ka tila ka gwa ɲɛnɛman dilan gwa ɲuman ani wa mujtama Naam. salim ani kafo Mm. min ka ɲi Naam. n'a ka sanu n'a lafiyalen don Mm. kuma in bɛ nin de nɔfɛ Naam. n badenw Mm. eh, a ka ɲi an ka kuma Mhm. denmisɛnninw fɛ Naam. a ka ɲi an ka kuma Mm. furu yɛrɛ ka dɔn Naam. bi furu yɛrɛ fɛn min dulonnen don furu la n'o ye ala ye ko zawaj an bɛna se olu de ma mm. eh, sani an ka se yen mm. an bɛ min ɲini furuɲɔgɔn fila fɛ mm. u k'a dɔn furu a bɛ komi n'i ko woro woro ye pɛrɛn fila de ye cɛ ni muso y'o de ye cɛ ni muso misali wɛrɛ la sabara sen fila de don ni kelen tununa kelen tɛ fɛn ye sabara sen kelen n'a b'i bolo n'i y'a sen fila san miliyɔn tan n'a sen kelen b'i bolo a tɛ kɛmɛ fila sɔrɔ sabu sabara tɛ valeur sɔrɔ fiyewu f'a ka kɛ sen fila ye o tuma cɛ ni muso bɛ ten de o kɔrɔ ye di ko n'e b'i cɛ kɛrɛfɛ valeur bɛ don i cɛ la n'i cɛ fana b'i kɛrɛfɛ valeur bɛ don a la mais kodɔnnaw kɔni ye min jira aw mana kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogo o cogo muso de kan ka kɛ kɔfɛ ka cɛ bila ɲɛfɛ bɛ i komi jumɛn an ye misaliya jumɛn di ni furu kɛra o cogo la i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ barika ye a bɛ kɛ kunnawolo ye a bɛ kɛ wasa ye a bɛ kɛ ɲɛli ye diɲɛ bɛ min jigi o jigi bɛ fa faso jigi bɛ fa du jigi bɛ fa silamɛya jigi bɛ fa adamadenya jigi bɛ fana bɛ fa sabi ni muso bilala cɛ kɔfɛ a bɛ komi n'i ye ka ɛn kɛ ka zoro zoro k'a kɔfɛ o ye tan ye mɛ n'i ye ka ɛn kɛ ka zoro bila ɲɛfɛ a bɛ fɔ a ma de ko zoro ɛn o kɔrɔ ye di muso n'i ma bila i cɛ kɔfɛ i bɛ kɛ zoro de ye i cɛ b'a ka ɛnya la mɛ n'i bilala kɔfɛ e bɛ kɔnɔntɔn mago de ɲɛ i cɛ bɛ kɛ tan ye i ɲɛ b'o la cogo o cogo a bɛ ten de o la ne ba kɛ dugukolo ye i cɛ ye i cɛ bɛ kɛ sankolo ye i ye ka san na o san in bɛ kɛ san barikama ye ka diɲɛ nafa o de ye den ye kuma na ne ba i kana kɛ i cɛ siɲɔgɔn ye dɛ k'a muso de ye muso caman bɛ yen cɛw siɲɔgɔn de don o muso tɛ furu ye fɛnba de ye ni muso kɛra ko a tɛ fɛn ɲɛ cɛ ye ko a tɛ jigi fa cɛ ye a tɛ cɛ dusu suma cɛ ka baara tɛ k'a kɛcogo la musoya jɔyɔrɔ minnu bɛ yen a t'olu fa du kɔnɔ cɛ kɔfɛ cɛ ɲɛna e ye cɛ siɲɔ de ye tɛ cɛ muso ye muso kɔni woro pɛrɛn de don kumana n'i ye muso lajɛ soya ye fɛnba de ye lanbadenw o de la an ye fɛn tan ani wɔɔrɔ woloma nin gafe in kɔnɔ k'a di mun kosɔn an na se ka faamu kɛ nin furu in na o ye jumɛn ye mm. furu fɛn min dulon bɛ furu la mm, o fɔlɔ ye jumɛn ye ah. zawaju sakanun furu ye basigi de ah, furu ye basigi de ye mm-hmm. tɛ ne ka kuma ye ala yɛrɛ de ka kuma de don a ka kuranɛba in kɔnɔ k'a jira furu ye basigi de ye mm-hmm. cɛ ni muso cɛ ah, n'i ye kuranɛ lajɛ mm-hmm. kuranɛ bɛ na ni nin ye k'a jira furu ye basigi de ye furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ni furu kɛra basigi ye o kumana an k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wajibiya an kan an k'a basigiya sabati n'i ye kuranɛ lajɛ suratu nahali aya bi seegin allahu taala b'a fɔ wallahu jaala lakum min buyutikum sakanan i y'a ye ko allahu taala ye kɛli kɛ aw ye mhm. a ka so kɔnɔ sabati yɔrɔ mhm. o kɔrɔ ye di mun b'an sabati mhm. musow de don muso de ye sabati yɔrɔ ye ni cɛ ɲɛganna a bɛ sin a muso de ma k'a lakari i m'a ye karisa ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan o kɔrɔ ye di e ye jiri suma de ye ni tile ganna na a bɛna suma ja e ye ji de ye ni minɔgɔ jana la a bɛna minɔgɔ bɔ mana ni musow ye nin faamu ka nin jɔyɔrɔw dafa i b'a sɔrɔ tiɲɛ na basigi bi kɛ mana n'i y'a lajɛ kunnadiya yɛrɛ bɔyɔrɔ a bɔ furu de la parce que ni ala ye muso ɲuman di cɛ min ma ko a y'i ka diinɛ fankelen d'i ma i yɛrɛ k'i jija ka fankelen ɲɛ n'i y'a jateminɛ sabatili cɛ ka sabatili alahu taala ye ka cɛ ni muso dan cɛ tɛ ɲɛ ni muso tɛ mm. muso fana tɛ ɲɛ ni cɛ tɛ si tɛ se ka balo ɲɔgɔn kɔfɛ mana u bɛ balo ni ɲɔgɔn ye de mm. o kumana wa o balo fana mm. o basigi ye sabatili o bɛɛ bɛ jɔ mun de kan o de bɛ sabati furu kan bɛɛ bɛ jɔ furu de kan ni furu sɔrɔla sabati bɛ na basigi bɛ na furu min ko de don furu min n'a sigira kanu kan furu min n'a sigira maaya kan furu min n'a sigira ɲɔndɛmɛ kan furu min n'a sigira hakilimaya kan ɲɔgɔn gasisigi kan kumana mun bɛ ɲini an fɛ nin ka kɛ parce que ni nin faamuna furuɲɔgɔnw fɛ i b'a sɔrɔ an bɛ min ɲini a bɛ sɔrɔ ala ko musow ye anw ma basigiyɔrɔ de sakanu basigiyɔrɔ de don i b'a sɔrɔ ni cɛ a muso furubali i b'a sɔrɔ a ti basigi mhm. a ti basigi n'a nana so a bɛ bɔ ka yaala a ka so kɔnɔ sigi man ca mhm. wa basigi bɛ na dɔrɔn ni muso furula i b'a sɔrɔ yaalaw bɛ dɔgɔya mhm. a yɛrɛ lahalayaw bɛ yɛlɛmɛ basigi bɛ na o kumana o basigi in dɛ bamananw ko ten o du tɛ jɔ ni bɔgɔ ye a tɛ jɔ ni biriki ye mhm. ko du bɛ jɔ muso de kan muso ɲuman de kan mhm. kuma muso ɲuman de ye du ye n'i ye so jɔ ten mhm. o ye so de y'i bolo n'a ɲɛna hali n'a bɛɛ kɛra sanu ye ni muso ɲuman t'a kɔnɔ so bɛ kalaya a bɛ kalaya mana so bɛ jɔ muso de kan o la n badenw n'an ye jateminɛ ko furu basigi de don cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen a filanan zawaju itihadun furu ye ɲɔgɔn dɛmɛ de an ka fara ɲɔgɔn kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan furu y'o de i b'a sɔrɔ an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka mun kɛ ka siniɲɛsigi kɛ parce que n'i ko furu bɛɛ jigi b'a kan an ka kɔ sɔrɔ n'o de ye bɔnna ye o tuma an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan ne bɛ taa balo sɔngɔ ɲini e bɛ balo labɛn an b'a dun ni den sɔrɔla ne bɛ taa denw ka musakaw ɲini e bɛ denw ladon k'u ko ka kum'u fɛ k'u lajogoya furu ye fanga fara ɲɔgɔn kan de ka tilali kɛ o kuma na ɲinɛnkan na k'o fɔ ɛlzawaju sabanan ikhlasun furu ye kɔnɔnajɛya de kɔnɔnajɛya o ye jumɛn ye a ka kɔnɔnajɛya ɲɔgɔn ye ne taara nin ɲini a somɔgɔw fɛ ni kɔnɔnajɛya tɛ t'u bɔ u den na o di e ma fo n'u mago sera a ma u bɛ tila ka n'a ɲini i fɛ o ye kɔnɔnajɛya de ye mm. o kuma na o kɔnɔnajɛya muso fana kan ka don du kɔnɔ n'o kɔnɔnajɛya kelennin de ye cogo di mm. n'i nana a dɔn baara de dir'i ma mm. n'i nana i ba bɛ dɔn e de n'i nana i faso n'o ye i bɔra du min kɔnɔ olu ka bonya bɛ dɔn e de mm. olu ka dubaya ani sɛbɛkoya o bɛ dɔn e de o de la ni kun ye ka sɛ sogo tila balimamuso minnu bɛna bɔ du kɔnɔ ka furu u bɛ kaman de d'u ma n'o ye sɛ kaman mm. o kɔrɔ ye de k'an balimamuso e tɛna to du kɔnɔ mm. e bɛna pan de ka taa du wɛrɛ kɔnɔ n'i panna ka taa du wɛrɛ kɔnɔ o kuma na an ye kaman in d'i ma i k'i hakili to an faso la i jija i k'an faso kunnawolo i jija i kana an faso tɔgɔ tiɲɛ i jija maa min mana i ye o hakili ka jigin anw faso la k'anw ye maa sɛbɛw ye k'anw ye bonya du ye k'anw ye karama du ye i jija i kana an tɔgɔ tiɲɛ i cɛla la n'i ka salibaatɔya ye i jija i kana an tɔgɔ tiɲɛ i cɛla la n'i ka kuma caman ye i jija i kana an tɔgɔ tiɲɛ i cɛla la n'i ka maa dɔgɔya ye o kuma na du kalifalen don e ma i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ y'a dɔn kɔnɔnajɛya wajibiyara i kan n'i taar'a sɔrɔ du faralen don i k'u kala k'i kɛ miseli n'i taar'a sɔrɔ du nɔgɔlen don i k'o saniya o kumana don du kɔnɔ n'o kɔnɔnagɛya ye nin cɛ in n balimakɛ don an ye ba kelen ye an ye fa kelen ye n'i y'o sɔrɔ i kɔnɔ k'a kɛ kɔnɔnagɛya ye a fa ka kuma jugu tɛ digi la a ba ka kuma jugu tɛ digi la i b'o minɛ i fa ye k'o minɛ i ba ye n'i y'o kɛ n'u ka kuma jugu ma di la digi la u y'i nɛni i tɛmɛna n'i ka wajibi ye k'o kɛ u y'i dɔgɔya i tɛmɛna n'i ka wajibi ye k'o kɛ o kumana olu bɛ dɛsɛ la u b'i to yen u y'i bon ni kabakuru ye u y'a ye kabakuru na bon tɛ fɛn tiɲɛ ye u b'u lafiya u bɛna kɛ teriya ye k'o essayer mana n'o kɛra sisan i bɛ kɛ du kɔnɔ maaba ye mɛ de n'e ma kɔnɔnagɛya cɛkɔrɔba ko a donna tan dɔrɔn e y'i miiri ne fa tɛ e y'a jɛ depi o nana e hakili la e tɛ se ka cɛkɔrɔba in ka foyi muɲu n'i y'a kɛ i fa ye i fa ye fɛn dɔ f'i ma o kun ka jugu cɛkɔrɔba ta ye i ba ye fɛn dɔ f'i ma o ka jugu musokɔrɔba ta ye mɛ n'i nana ni kɔnɔnagɛya ye ka i cɛ fa n'o y'i burankɛ ye kɔrɔba ye k'o minɛ i fa ye k'i buramuso kɔrɔba minɛ i ba ye k'i i nimɔgɔninw minɛ i balimakɛ sinji kelen ye foyi tɛ digi la i b'u bɛɛ minɛ ka ɲɛ k'u bɛɛ tɔbɔtɔ muso ɲuman ale kɔnɔna jɛlen don wa ale ka baara toujours du kɔnɔ a bɛ page kura de ladayɛlɛ sɔgɔma o sɔgɔma o kɔrɔ ye di kɔrɔlen min tɛmɛna ninnu ye juguya min kɛ n na nɛnini min kɛra kɔrɔfɔli min kɛra dabalijugu min kɛra dibidibi min kɛra tɔgɔtiɲɛni fɛlɛ minnu sirila k'a bɛɛ bil'i kɔfɛ ne ye page kura de yɛlɛmɛ n yafara o ma kɔrɔ ye di muso ne ɲinɛna kɔrɔlenw kɔ ninnu bɛ juguman de suru la e bɛ ɲuman de suru ko du laban y'i ta ye o kumana o de la ko furu ye kɔnɔnajɛya ye o faamuna o kumana kɔnɔnagɛya dun fan kelen tɛ dɛ n fa e yɛrɛ kan ka cɛ kan ka kɔnɔnagɛya cogo di cɛ kan ka kɔnɔnagɛya nin min filɛ nin waliden don nin min filɛ anw bɛɛ lajɛlen an ka du kɔnɔ an bɛɛ ye kulubali nin kelen de nana ale ye jara ye aa waliden de don ka kɔnɔnagɛya ye i kan'a tɔɲɔ ka kɔnɔnagɛya ye a ka kan ni min ye ka kɔnɔnagɛya ye k'a bilasira ka k'a fɛ n'i ma k'a fɛ i k'i jija i k'a hakɛw tanga mana nin de ɲini bɛ cɛ fɛ yusufu n'i ye k'a lajɛ an fa kɔrɔw u ye baara kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka muso ɲini na depuis muso ɲini na i b'a sɔrɔ muso bɛ ɲini ni woro tan ye an b'a fɔ woro tan woro tan woro tan woro tan in kɔrɔ de b'a la woro tan in a bɛ tilan tilan yɔrɔ saba kelen o ye cɛ ta ye kelen o ye muso ta ye kelen cɛ ni muso bɛɛ bɛ jɛ o la o kumana woro tan in na i b'a sɔrɔ ee woro tan in ye cɛ ta ye a ko woro saba bɛ yen o ye gɛman pasi pasi pasi pasi ye u b'a fɔ o ma ko worojɛ o kumana o worojɛ in kɔrɔ ye di ko ne ba cɛ ye woro bɔ muso min na ko ne y'e de suganti diɲɛ musow bɛɛ la n bɛ fɛ e ni n ka an ka diɲɛlatigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko cɛ ta ye saba ye o worogɛ saba b'o de fɔ ne y'e de suganti diɲɛ musow bɛɛ la musow n bɛ fɛ an k'an ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ yusufu ni maa min y'o kɔrɔ dɔn aa cɛ y'i suganti cogo min o man ka bɔ i kɔnɔ ntɛ muso ka ca dɛ kelen o kumana filanan o ye muso ta ye woroden naani o ye bilenman ye o ye bilenman ye muso e b'o kɔrɔ dɔn ko muso bere ye naani ye cɛ bere ye saba ye cɛ ta ye worogɛ saba ye mm. muso bere ye naani ye ko muso nin woro bilenman naani in bɛ min f'i ye i b'a dɔn ko furu tɛ ko nɔgɔn ye ko furu man nɔgɔn furu ye ko bilen de ye o kumana n'i bɛ taa kan a man nɔgɔ n'i t'o dɔn a man nɔgɔ n'i b'a dɔn wa a man nɔgɔ ko ɲuman don nka mɛ ko duman tɛ dɛ e y'a faamu o woro bilenman naani kɔrɔ tɛ o kuma sabanan in sa o ye den saba ye saba laban in a bɛ f'o ma ko naminɔɔrɔ naminɔɔrɔ o kɔrɔ ye di ko muso cɛw fɛn dɔ ɲagamina fɛn dɔ la o kɔrɔ ye di ne ni e an fila de kɛra tan kɔrɔ ye di muso min n'a furula nin cɛ in fɛ sisan ale de ni nin kɛra gwa kelen ye ninnu de bɛ hakilila kelen ta ninnu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ninnu de ŋaniya ye kelen ye ninnu de kan ka kan kelen fɔ hali n'u tɛ kɛnɛ kelen kan ɲɔgɔn kɔfɛ u bɛɛ bɛ kan kelen kan ninnu fila de ɲagamina k'u kɛ fɛn siya kelen ye na bɛ nɔrɔ in kɔrɔ ye ten o de la yusufu ni muso n'a sigira a ka kunkoli n'a sigira kunkoli yɔrɔ la u bɛ ji fila k'a sen kan kelen o ka kalan kelen ka suma o kɔrɔ ye di ko muso a dɔn don ye fila ye don duman don goman n'a kalayara sabali n'a sumana sabali o ye ji kɛkun y'a sen kan senkoli o y'o ye kunkoli o ye jumɛn ye muso a ka du kɔnɔ e de tun ye lagare ye n'i ko min ka san o bɛ san ka d'i ma mɛ bi o banna dɛ o bɛɛ ko ka b'i kun na muso e tun ye i fa den ye i tun b'i fa ka mara kɔnɔ an'i ba ka mara kɔnɔ bi i fa y'i fa ye dɛ mɛ i fa pilasi la mm. i bɛna bila i cɛ ka mara de kɔnɔ o tuma na o i tun bɛ mara min kɔnɔ ah. n'aw bɛ hɛrɛ kan n'aw bɛ nafa kan n'aw bɛ duman kan ah. o bɛɛ kun ka bɔ i ko ka bɔ i kun na sisan e kɛra nin muso in nin cɛ in ka jɔnmusoba de o tuma na i bɛ na de ka na nin cɛ in ka n'a dilan a n'a ka denbaya k'a dɛmɛ k'o dilan o tuma na nin min kun b'i kun na n bɛ taa nin yɔrɔ in na maa t'i bali n bɛ nin kɛ tan k'o bɛɛ ko ka bɔ i kun na sisan nin cɛ in de kan ka labato nin ye kunkoli kun ye badenw a y'a to fɛn ka fɔ denmisɛnninw ye n'o tɛ u mɛnna tɔɲɔ na dɛ u tɔɲɔna dɛ mun na u tɔɲɔna ninnu tɛ fɔ denmisɛnninw ye denmisɛnninw ɲɛ bɛ mun na u ɲɛ bɛ kɔnɔ de la u ɲɛ bɛ nege de la u ɲɛ tɛ furu la bonya min b'a kɔfɛ furu la baara min kan ka kɛ o de dun ka bon ka tɛmɛ u ɲɛ bɛ min na n bɛ dumuni kɛ ka n da nin ka di sunɔgɔ ka di te ka di tele filɛ ka di ee ne ba o tɛ dɛ o tɛ mun na a faamu dɔrɔn anw yɛrɛ b'a la ka kuma de yusu n'u ko e cɛ ma ko i ni ce i b'a fɔ cogo di anba o kɔrɔ ye di ko n bɛ n ba bolo o tuma na ne bɛ n ba bolo ne ye nin min kɛ i b'a la ka n fo la ko n ye nin min kɛ i bɛ n fora min kama ne tɛ dɛ n ba de don mɔgɔ i ti kɛ ŋana ye fiyewu f'i ba ka sɔn i ba ka diɲɛ de i bɛ kɛ ŋana ye wa i tɛ kɛ baana ye ka kɛ kankara ye ka kɛ kɛɲɛkɛ ye abada f'i ba ka sɔn n'i ba ka diɲɛ tɛ i tɛ ko ye fiyewu de la ko bɛɛ b'i ba bolo nka ni nin faamuna an balakaw fiyewu fo an ka cɛsiri parce que musoya ye fɛnba de ye n'a faamuna a bɛ ɲɛ kuma na o kɔfɛ sa naaninan ye jumɛn ye ko ɛlizawaju ta awunun ko furu ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye filanan in o ye k'aw fanga fara ɲɔgɔn kan itihadi ka fara ɲɔgɔn kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan filanan y'o ye mais naaninan in ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye furu ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mun na ee cɛ de fanga ka bon nin bɛ taa nansɔngɔ ɲini muso o bɛ tobili kɛ donc nin bɛ kɛnɛ ma nin bɛ so kɔnɔ o tuma aw bɛna ɲɔgɔn kunbɛn lafiya yɔrɔ la a bɛ dumuni kɛ ka lafiya dugu mana jɛ a bɛ dɔ wɛrɛ kɛ den mana sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ k'a ladon a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ k'a kalan a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka a lajogoya a bɛ fɔ o de ma furu ni ɲinɛ kɛra nin kɔ a tɛ ɲɛ dɛ a tɛ ɲɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma o kuma na a duurunan ye jumɛn ye ko furu ye sabali de ni sabali tɛ a tɛ ɲɛ dɛ kanu ye dɔɔnin de kanu ye dɔɔnin de sabu kɛnɛma kanu min bɛ kɛ maminɛ kɔnɔ kanu a kɛlen ka ɲɔgɔn ye kalo kelen kalo fila kalo wɔɔrɔ kalo naani kalo duuru ee o kanu ninnu tɛ bugun kosɛbɛ koyi sabali de o de bɛ du bɛn n'a sera yɔrɔ dɔ la n karamɔgɔ e kɔrɔla ka ban muso kɔrɔla ka ban aa n'aw ma sabali a tɛ ɲɛ o tumana furu ye sabali de ye ka sabali ka bonya kɔrɔw olu jidi ka bonya kɔrɔw ka kurakura sabu bonya bonya ale ti dumuni fɛ a ti ji fɛ a bɛ mun fɛ ɲinɛ kana k'a kɔ ɲinɛ kana k'a kɔ ni maa y'i bonya mun kan ka kɛ k'a wale ɲuman dɔn i b'a wale ɲuman dɔn ni mun ye kana ɲinɛ a ka ɲuman kɔ o kuma na sabali de b'o se an ma ni sabali tɛ n'i ye ka n ye min f'i ye n'i m'o ta a ti ɲɛ dɛ ne y'a bɛɛ mara k'a ah. bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ah. i b'a sɔrɔ kumanin kelen hal'a b'a ɲɛ kɛ cogo dɔ la ee o ye dimi ye dɛ o ye kɛlɛ baden de ye ah. o kuma na an bɛ sabali de ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ o de la furu bɛ taa furu a bɛ kɛ furu tututu ye ala k'an ka furu k'o ye o kuma na wɔɔrɔnan ko cogo di ɛl jawazu ɛl zawaju kazmul ghaizi ko furu ye dimi gɛlɛn kunli ye kuma dɔw ala b'i garisɛgɛ mɔgɔ la a ka faamu man bon mhm. n'o kɛra a bɛna ko dɔ k'i la don dɔ la ah. kana ɲinɛ nin kɔ dɛ wɔɔrɔnan in kana ɲinɛ a kɔ ah. n'i sera ka dimi gɛlɛn kun ah. ala bɛ nɔgɔya gɛlɛn ni faamuya ɲuman di i muso ma don dɔ la don dɔ la a bɛ ko ɲuman dɔ k'i ye walima i bɛ wasa kosɛbɛ parce que maa si tɛ dimi gɛlɛn kun fo ala k'i sara parce que n'i ye ka kuranɛ lajɛ kuranɛ bɛ nin fɔ al-kazimina al-ghaiza minnu bɛ dimi gɛlɛn kun ɔ ala bɛ aya in laban mun na wallahu yuhibbul muhsinin ko ala bɛ ɲumankɛlaw fo fɛ donc o kɔrɔ ye de n'i ye dimi gɛlɛn kun ka yafa ka yafa maaw ma kuma na ala bɛna